ndipo chita mobwereza poti akuti mphini yobwereza imawala nkhani ndazanayo pano ndi asing'anga wathu amene akuziwa mavuto onse a malawi osati zinazi zongochoka ku mozambiki zongokunamizanizi iyayi chimozambiki kungoyankhula moni wokha basi kuutuluka awawatu awa awatu awa sananeneko nawo zimenezo ndipo sanapangeko nawo zimenezo anaziwa kuti limenelo ndi phada boza la nkhunguniza musaberedwe ndalama amalawi khalani tcheru inu pitani kumene anzanu akuthandizika inu makolonitu sanayankhuleko zimenezo ndipo simuzamva olo mpang'ono pomwe amaziwa kuti boza limenelo sangapange nawo chifukwa makoloniyo waunika anthuwa ndipo waziwa kuti yayi uku nde kunama uku uku nkubera anthu uku nde chonde chonde amalawi pitani mukapeze thandizo komwe anzanu akusimba makoloni mbiri yake pano ili ponseponse azimayi akusimba mnanjinanji azibambo oti ntchito imavuta pano pata akusimba kukakhala kulemera inu osati kupheratu mpakana ana onse athe phyiti iyayi ukutu uku amangokuuza kuti iyayi mukufuna kulemera chithumwa ndicho pitani mu sikamuka ani zachitika basi ndikuti chikwama waleti chomwe akhala kukupusisani enawa nkumakuchajani zindalama zambirimbiri kumeneko hehe zongosangalasatu ndikuti zobebatu mtengo wake ndi wazi wosavutikanso Hehe, mnanjinanji azimayi amene mukusowa mabanja amuna anathawa anapita ku joni sakutumiza zikuchitika kumeneko anzanu ndikunena pano akuthandizika mafuta wawo akutha kukhala wachibale kuti anamangidwa mlandu wake siunayende bwino zikutheka ndi makoloni kukutulutsirani wachibaleyo alimi alimi alimi alimi musaberedwe ndi asing'anga enawa aboza akunyengani angokunamizani iye muzikakawa chimanga cha anzanu iye timapanga iyayi angonama amenewo anzanu mmene ndikunena panopa alimi anzanu athamanga kale kwa makoloni pitani kwa makoloni kuti mukapeze choona chenicheni osati zongonamizidwazi asazakupusiseni yawo asazayime pa chulu wawo kuti iwo akuthandiza pamene anthu akuwadandaula kuti akubeledwa ndalama ndi iwowo dokota makoloni muyeseni ndipo simuzakhumudwa uzadzifunse mafunso ni ndani ndani sapeza mavuto koma ali ndi moyo ndani ndani sapeza mavuto koma ali ndi moyo wawa wawa malawi nonse nawo uthenga ochokela ku muwale hebo amuwale hebo akudziwitsa makasitomala onse kumulanje

ndikuti mwapeza amuwale hebo kumbukilani kuti muwale hebo ndi hebo yokhayo yomwe siyilephera pakuchiza matenda monga bp shuga kansa asima kubwezera chitetezo m'thupi kupereka mphatso ya mwana m'banja kuotcha kwa mapazi mauka azi likango matenda opatsirana pogonana zotupa za m'mimba ndi matenda ambiri osiyanasiyana muwale hebo juisi akupezekanso m'mafamasi onse muno mmo m'malawi mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa manambala yawa

muwale hebo juisi chiyembekezo chokhacho cha umoyo wa mphamvu khaya dokota kalonga alisoni mavuto kaswiri woziwa kukankha chikopa alisoni mavuto

oh mulungu wanga ukudzipanga chani muno ah, pepani si sindimadziwa kuti mwabwera ukuti pepani wandionera kale sinavale ndiye ukuti pepani tsopano ah, ndikhululukireni mama sinaonepo china chilichonse ndikunenesa ee tabwera kuno ukazindiuza ukupita kuti tsopano tamvera ngati ufuna ndikusiye tigwirizane chinthu chimodzi Ah, ndi nkhani yanji mama tandiyang'ane ndikuti tandiyang'ane chimene ndikufuna iweyo ndi ine taona kuno tikangosamba limodzi ngati ukufuna kuti wina aliyense asayiziwe nkhani ngati imeneyi iweyo ndi ineyo tingopita ku bafa basi ah, pepani madam singakwanise ndiye ngati ungakane chimene ndingapange wina aliyense panopa aziwa zinthu ngati zimenezi ayi ayi ayi, mama singakwanise Eh, zimene ndiye ukupita kutiko upita kuti ndisiyeni mama ndikuti suupita

ndikupempha taona sinazikonde sinazikonde zimene mapanga pamene paja oloko pang'ono sizinandisangalase ndipo yenu kumagwira khutu kumagwira kumaso kumagwira ndevu sukutha kuona ndi ntchito konza lichosesa ntchito ngeli pamperenika pamenepo sizinandisangalase oloko pang'ono pomwe ndipo osamapangenso zimenezo wava osamapanga wava pepani mama pepani ee chonde dekha eh? mudekereni mwana wako ndi mwana wang'ono ukuziwa kale iwe ndi amene ukuganiza molakwika pamene zinthu zili bwinobwino kwa iwowo ndipo sakuonanso vuto anamukonda mwanayi inde ndikuziwa zoti anamukonda mwanayi komano musaiwale kuti kunoko nkuntchito ndi kuntchito kuno ine malowa ndikuyenera ndasamala ngati kuntchito kwanga kunoko ndi kuntchito osati ngati kunyumba kwathu eh, si choncho tu kunoko ndi kunyumba kwako ngati iwe ukukhala kuno ndi kunyumba kwako ukugwira kuno ukukhala kunoko ndikuti nyumba yako musiye mwana pepani amama wavatu chabwino ndamva komano chonde osazapanganso zimenezo wamva sindikufuna ndiluze ntchito ine kuno wava wava chabwino zikomo mukonzeka ndigewera zakudya tsopano pompano tikakuphikira wava eya koma ndi mwana usamutengere chabwino pita pita kukichini uko changu changu ah ndi mwana osamutengera ameneyo basi andigwesa ulesi tama tiyeni tiyeni mama oh moti zinafika pogwiririra nyumba mwanga muno sa ndikuchita kulumbira maso pa mulungu ndine munthu wosalakwa sindinapanga china chilichonse shut up ndikupha pa zimenezi ndipo ndi munthu woyipa munthu woyipa kwa basi chikanachitikira nchani ndikanakhala kuti iyeyi ndi ine tili tokhatokha nyumba muno akanafika pofuna kundipha ameneyo ndikuziwa ah, basi basi pepa pa chimenechi wava akuyenera kulandira chilango ameneyo chimene ndingapemphe kwa iweyo nchilango chimene ungagamule iweyo ndi chimene ndimpange wava ndingokupemphani kuti mukamutsekere ameneyo akhale ndithu masiku atatu osadya osamwa madzi zichitika zimenezo ndi zimene ndikufuna pakadali pano ndikuti zichitika zichitika komanso usaone ngati chilango chako nchokhacho ayi ukamaliza pa chimenecho ndikupatsanso china chilango

ngati mmene ndikuonera ineyo ndizosatheka ndizosatheka iye kumugwiririra inenso kamba zoona ndikutha kuona kuti sangapange zimenezi inenso pena pake nsaname sindikutha kumvesa amaganiza bwanji kugwirira amene uja eh? akusiya ndithu ziyakazi zabwino zabwino zili pano anganga zotuluka bwinobwino akukalimbana ndi naliyelo wa chabechabe uja pali chani pamene pacha kunena pa chilungamo satana akuzungulira malo ano tikuyenera kupemphera chifukwa ndikuona kuti satana akumanga maziko malo ano tikuyenera kupemphera kuti satana asakhale gawo ndi ife taona sipakufunikanso mapemphero pano zoona ka mukoza kumapemphera komano munthuyo amutsekera akali pakadali pano pa zimene wapanga munthu uja um, ndikanakhala ineyo ndikanangochivomerera pa ine ndekha osati mpakana wina inenso asadziwe. chimodzimodzi sindikanayalutsa munthu sindikanapanga zimene kodi ukuyankhula kuti chani taona ine mmene ndimamuziwira ndani william ndi gentleman Bam. ndipo sangafike poti mpakana agwiririre naliyelo wachabechabe uja zona mmene akunenera kuti wagwiririra mwina akananena ineyo ineyo pajaso nde ine ndiwombulumbuza ndimaziziwa mm. aa moti ukamba zona koma zimene umapangazo mulungu chonde asazakukanthe ah, ta- taima kaye taima kaye ukuyankhula kuti chani ndimve kaye um, wayankhula mawu sinamvesese tayankhula unati chani chimene ndimatanthauza nchokuti um, sanapange osana Kodi pano ulichiwa? ukanakhala iweyo ndi uziwa ukanakhala iwe ndipo si ukanamusiya iyaye ndipo ukanamuyandikira zenizeni kumuyandikira komano mulungu wamakamu sangalole zimenezo udalisike ndi mmene wayankhulira muja ine ndikuti madaliso onse kwa iwe ah, mukuziwa chani zonsezi chifukwa cha ineyo ndalakwisa ndine kodi ndiuzati sanapangira zimenezo chonde dekha komano msungwana amene uja ndikutha kuziwa kuti wangokhala munthu woyipayipa ndipo sindimaziwa kuti ndi wachonchi sindimaziwa ndikanaziwa pachiyambi paja sindikanamulolanso kuti akandigwire ineyo ntchito ndikanapanda kumutuma kumene kuja sindikanamuikanso mmavuto akulu ngati amenewa moti sungazisiye kaye pa ife zimenezi ukuoneka wokhomwa kwambiri ndi mmene uja bwanji eh? iwe ukumuziwa bwinobwino munthu uja ukumuziwa kuti ndi wosalakwa a basi basi dekha dekha ndithu dekha zikhala bwino wamva komano tizafotokoza bwanji zimenezi kwa makolo ako titani izi ndi zovuta ndi zovuta kwambiri kuti pamenepa tingapange bwanji pa zimene zachitika zachitika zinthu zolakwika nthu kwambiri zosakhala bwino muyimbire mwana wanga umuwuze zimene zachitikazi Hello. Um, eh, eh, ndili bwino. ayi sanakwanise kundivula ayi ayi ayi ndili bwino sanakwanise kundivula eya ndi choncho anangotoyamba zimenezo ndeyamba kukuwa nde anthu sanachita anabwera kuzandithandiza mwachangu eya chabwino ndeno likhale liwiro limenelo chabwino chonde china chichonse chikhala bwino mwamva ndimakukonda chabwino bye ah basi walira mokwanira ndikudziwa upite ukasambe uoneke bwino zimenezo uiwale ndi zinthu zokuti zapita Ta- tazifufuta maganizo mwako wamva tabwera kuno zatha zimenezo wamva eya zatha Ah, wawa ndimafuna kuti ndingompatsako zakudya amene mwamtsekerayi chonde ndingompatsako chakudya ayi ayi bwanji akutha panopa 24 hours akadali mkati momwemo si zotheka kuti wafoka komanso ali ndi njala chonde chonde ndikukupemphani ndifuna ndingompatsa chakudya basi chonde tachita kulandira lamulo kuti iye asadye china chilichonse iwe ukabwera pano chonde sitifuna zimenezo ndiyeno tachoka pachangu choka iwe ndiye ukupita kuti ndifuna chakudya changachi ndimugawireko mzanga oh no ndikupepesa sungampatse chakudya chakocho koma zimenezi sizikugwirizana chonde ndikuti choka panopa tachoka mwana wanga sunadye bwanji sindikufuna nditadyanso ah, bwanji sunachikonde chakudyacho ndachikonda komano sindidya ineyo chifukwa chokuti mzanga wa ineyo sanadye ndinapita muja muselo muja andikaniza akuluakulu aja akuti sakulola kuti iye adye mwana wanga ukunena munthu wake uti ameneyo ankolo william ali ndi njala ndikudziwa nde chonde chakudya changa chomwechi ndikangowagaila koti kochepa chabe chonde ah tabwera bwera taona ankolo william wakowo apanga zinthu zolakwitsa kwabasi ndipo akuyenera kuti alandire chilango ndiye usapititsenso chakudya nde afa ka aphunzitsi anga anandiuza zokuti ngati munthu sakudya olo kumwa madzi kumene amayamba kudwala kwinaku amafa ndiye sindifuna kuti ankolo amwalire mwana wanga william sakufunika chakudya china chilichonse pakadali pano ndikufuna kuti asadzabwerezenso hmm? basi simukhalanso anzanga pakadali pano mm. sinzaseweranso nanu mpaka ndikalike sinzaseweranso nanu chonde usatero hmm? kodi ukuti chani ndanena kuti nyamuka pita ukakiline ku kichini ndamaliza kale ine pita ukakiline ku kichini kapena mwina wafuna ndikukilinire ine ndi zomwe zimene ukufuna Hey, mama ndatopa ine tandisiyeni kaye ndingopuma pang'ono chabe ningopuma pang'ono ali bwanji wamuona bwanji zilonda zija akukana ndimpatse chakudya ine ho mbuye wanga Ah, kungoti akutengera malamulo malamulo anena kuti asampatse chakudya kodi zimene sizoona zimene sizoona ndi munthu amene uja akufunika madzi akufunika chakudya akhoza kuwafera mmenemuja muja ndi chilango cha mtundu wanji tsopano chimenecho zimene sizoona ka palibe chimene ungapange iwe si madamu si iwe abwana ndi abwana alamula ndiye tonse tiye tizingoona kuti chichitike nchani nanga ungapange chani iwe ndikuganiza kuti ndikangoyankhula ndi achifu pakadali panopa ndipo usayerekeze osayerekeza ukufuna uziike m'mavuto ndipo ine undichotsemo sindikupanga nawo ata ukufuna kuti ntchito ikuthere osayesera zimenezo ndilibe nazo ntchito ndipita pano ndikakamba nawo o moti ukup- ukupitadi basi tiye timusiye timusiye usalimbane naye musiye nthawi imene ndimamutolayo amagulitsa chani amagulitsa zigegege kwina akuti wayamba kugulitsa zimbatata musiye ndipo zinthu zake zisandikhudze ine kumene zisandikhudze Ah, grace

Chabwino, yankhula ndikumva. sa amama ah, ndi- ndi- ndi zokhudzana ndi william ah, zachitika zonsezo chifukwa cha ineyo sa nthawi imeneyo ndinali bize ndimafuna ndikaphike kukichini ndiyeno ndinangomutuma iye kuti akandithandize kukilina ndine ndinamutuma kuti akakiline kuchipinda Ndatha kuona. ndiye kuti ndi iweyo wachita kukonza kuti mpongozi wanga agwiriridwe ayi sichoncho sa koma mmene ndikudziwira ineyo zimenezo iyeyu sangapange olo m'pang'ono kuti sangapange chimene ndikupempha ineyo bwana nchinthu chimodzi basi ndimafuna kuti mungondilola kuti iyeyo akangodya apo ayi mukhoza kutuma wina aliyense wina aliyense akhoza kukampatsa chakudya kupatulako ineyo asanafike pofa ndi njala komanso angayambe kulefuka sa ndiye kuti iwe ndi chibwenzi chaketi ayi mama tinene kuti watopa kugwira ntchito pamalo pano eti

It's part of me. How I live my life. william ine sa unapanga zinthu zoninyasa kwambiri pamalo pano koma uyamike kuti tasha wanena kuti ine ndikumasule ndamukhululukira sindikufuna kuti azanene kuti ndine ndinamupha ndi njala ameneyo ndipo ndakudandaula kwabasi william ine ndimakutenga ngati munthu wopemphera ndipo ine ndakudandaula kwabasi ndipo sindimayembekezeranso kuti ungabweze chamanyazi chonchi chifukwa cha makhalidwe a tasha ndikulolanso kuti ugwire ntchito pamalo pano komano chimene ukaziwe maso anga awiriwa akhala akuyang'ana za iweyo kungolakwitsa zathana nawe zikomo sa ndathokoza mama zikomo tangonyamuka changu apa usanayambe kutifera kadye chakudya uko pepa pepa chimwe pepa ndi pepa ndipo mulungu achitapo kanthu ah taimani taimani ta- taimani taimani william pali funso pano ndikutha kuona kuti wina aliyense ali ndi funso ndiyeno akufuna ati aziwe choona chenicheni kodi unagwiriliradi aa ndiyeni funso la anthu ndiwanji limenelo mungoti anapanga anapanga chani angapange chani iyeyu ndiye iwe kundiyang'ana ineyo bwanji um, chabwino paja nonse mufuna mudziwe chilungamo eh? chilungamo nchokuti sinapange zimenezo oh, nanenatu ine mani ndikukhulupirirani ndikukhulupirirani ine Ah, se ukuziwa kumapewa azimayiwa ndi bwino waonadwe angokuika m'mavuto zinthu zopanda pake kumapewa mani e amani mfundoyo nde ili bwino yoti akaziwo muziwapewa komano kupewa kwake nkomwe kukuvuta mupewa bwanji pamenepo ha kele ukuziwa chani Tiyamike Mulungu kuti zimenezi sizinachitikire iwe m'bale, chifukwa panopa bwezi ili mbiri chabe kwa iwe. Kwanga n'kungokupemphani kuti apapa tingoyikiza zinthu zonsezi m'mapemphero, Mulungu atiyankhe pamenepa. haleluya Amen, amen. Mm. ankolo william abwera kukamba zoona ankolo nakusowani inenso nakusowanso amblesi akuti munapanga zina zake zoyipa kwambiri komano wina yense ndikumufunsa komano palibe mwandifotokozera munapanga chani ndikutha kuona kuti ineyo simungalephere kundiuza koma munapangadi amblesi sinapange

Ah, did you give me the food? Ah, ah. Oh, that's so sweet. Ah, nde ukuziwa chani ukaona kadi la mwana wako ukaliyang'anitsitse bwinobwino zokuti ali ndi zaka 7 ndayamba kukayikira chifukwa kuyankhula zinthu zikuluzikulu pamene ine munthu wamkulu ngati ine ndikukanika kuganiza zinthu ngati mene akuganizira iyeyi ee zoona ndipo ndi zoona ine zinandidabwitsa mene amayankhulira muja ka Eh, zikundidabwisa zimene akumayankhula nthawi Sukuziwa chimene zonse mukuyankhula basi ndakutulukirani mwana wako uja ndi nkhalamba ndizakaona nawo kakadi ka kuchipatalako ndi nkhalamba imeneyo bwanji kumayankhula zikuluzikulu chonchi kodi mesa ndinazakuuza kuti ukhale osamala kwambiri ndi munthu amene uja uh, sindimadziwa zokuti angabwerere mwachangu iyeyi um, nthawi imene amabwera ndinali ndili kubafa ndikukolopa mmene ndimatuluka sindinadziwenso zokuti iyeyo wabwera ndikupepesa ndikupepesa pachina chilichonse kuti mwina kaya ndakupwetekesa ndikupepesa ayi so sikuti ndi vuto lako kungoti zimachitika basi Hello? Cosmas? Chani? Zachitika liti? E ndikhala ndili kumeneko. Pompano. Pompano ndikubwera kumeneko. Ah, Grace, basi ndikupita. Amayi anga pakadali pano ali kuchipatala. o mulungu wanga apepa komano akuti nzasiliyasi kwambiri Ah, sindikuziwa koma ndikuyenera ndipite basi ndidzakufotokozera ndikabwera ndikufunira kusala kwabwino eti chabwino pepa koma Lidi? Ah, zona? ah zabwino zabwino kwambiri ndikuyankhula nthawi ina yake ndikuti hane unandifotokozera nthawi ijayi kuti kutenga katapira nkulakwitsa zenizeni bwanji hane ndikanafoyilisa zinthu zambiri kwabasi mtima wanga ukuwira kufuna utamva nkhani yabwinoyo chonde tandiuzeni mwati ndi chani hane kampani ija china chilichonse chabwerera pano moti zonse zili bwino hane ndili wosangalala nthawi imene ija sindinapupulume kukatenga zoona ndipo ndasangalala eya talowani aa mwana wanga ufuna undiuze ukadali kukhumudwa ndi zomwe zija osakhala okhumudwa mwana wanga kubwera posachedwa pompa amama kungoti ndalema ndiye ndikudikirira amene ndadikiriramu masiku ndi ana ati akuchedwa akuchedwa kuti iye akhale ali pano iyeyi ah chabwino tabwera tabwera tabwera bwera khala pansipa ndiye umvere kunongoso pano mawa likuzali ukazaseka maso kungozuka wabwera hey come on tayamba kusekerera aha basi ndidikira ndimafuna zimenezo ka chikondi ndi chinthu chokoma kwa basi ndikukumbukira wina kundisowaso naneso sakundiona Hey, Uchuzi kaye hani. Atate. Talowa. lowa asa kwabwera alendo akuti achokera kwa chizoba chizoba eya hani unagwirizana ndi mlendo wina wochokera kwa chizoba Chizoba. Likundivekera mwachilendo dzina limenelo bwanji?

o mulungu wanga moti mwabwera awiri ndimangodikira kuti mundiyimbire foni ndaona kuti simukundiyimbira ifake ndabwera simandiyimbira ka mnyamata ine mama kodi mesa umafotokoza kuti munthuyo ndi wachilendo sukumuziwa kungoti ndinaona mayi akudya ice cream ndi okhawo amene ndinaona sindimaziwa zoti ndi mwana wanu ndimaona ngati basi ndi omwe ongoyendayendawa anjolinjoli achabechabe ndikoza kukuziwa ka mtsikana ndi zotheka ndithu sa ndine chizoba ukoli mwana wa je ukoli oyamba chani chizoba bwana ndiwo afika pano ndi bachonchi ndiyeno ndikudabwa nazo ndipo ena abwera malo ano aa amama athu ndomwe andiuza andiuza zokuti mwana wanu akusankha mkazi ndifake ndabwera ine akuti akuyimbira nthawi ina yake ndiye ine ndili pano ndi choncho mama ah chabwino ndakulandira koma zikomo mama sa ha mtsikanayo akuoneka wang'ono komanso wabwino ndilole ndikhale pansi miyendo yanga eh moto ikutentha kwa basi ah ndikuuze kaye mtsikana uyuyu sikuti ndi mwana wanga nayenso wabwerera mwana wanga yemweyo kuti azamusankhe ngati momwe wapangira iwemo langa dzina bobo game changer moses kobilite takumananso m'sizoniyo ndikuti nayenso abwereranso mwambo ngati omwe abwerera inu eh, alomando